ndewonụ anyị ka nọkwa n'ọnọdụ igbo ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu dịka um, anyị na-aga na-ewetagasị ụnụ ọnọdụ igbo ihe m chọrọ ka m rụtụ ndị igbo aka tata bụ ọnwụ gịnị bụzi oke ọnwụ n'ala Igbo kee ihe ndị Igbo na-anwụsịsị em em ihe a etekere em em nyocha emere na Naịjirịa gosi na ndị Igbo ka na-anwụ ọkachasị our youth gịnị bụ anyị oke ọnwụ n'ala Igbo n'ụbọchị taa na gboo ozu nwa ọnwụ gharịa ajụ ese gịnị na-egbu ndị mmadụ and e nwere ọtụtụ ihe ndị Igbo kwenyere na-ebute ọnwụ ọnwụ nwụchi na-ebute amụghị nwa na-ebute ụbịam na-ebute ọrịa dị iche iche emerụ anị nsọ anị na-ebute ọrịa dị iche iche n'ala Igbo na mbụ ofu onye nwụọ mmadụ abụọ nwụọ n'ofu ahọ achọwa ihe gburu ndị ahụ atụwa ntọala ya i lekwa anya na baịbụl n'ọtụtụ ebe dịgasị nwaṅa ihe mee megharịa achọwa ihe bụ ihe ahụ menụ ejigo m ya maa atụ mbụ dịka oge ụmụ Israel na-alụ agha with ndị Amorites or something Chineke wee gwa ha na ha ruo ebe ahụ na ha emetụkwana ihe ọbụla aka ha wee ruo ebe ahụ ekan je zuru gold and linen clothes je lie na tent ya iwe chineke wee dakwasị ha ha gaa agha emerie ha ha emere ihe mba joshua wee sị gịnị ka chineke jizi wee gbaghapụ ha asị bring me the ephod nyocha m nyocha na baịbụl gosi na ka esi eji efisọd akpoku chineke bụkwa ka ndị igbo ji eji ọfọ so m wee sị na efisọd bụ nke ndị Izrel ọfọ bụ nke ndị Igbo eji akpọlite mmụọ Chineke nya zie ozi ma ọ kwuo okwu dị aṅa ewee yie nya bụ ọfọ ọ ma ekan ajụọ chukwu ihe a ga-eme chukwu sị ha ha kpọpụ ya na mgbaba anọ gbuo ya na ezinụlọ ya egbusịa obodo jụọ oyi abịakwa na nke Sọl Chineke choose as king oge Sọl nupụrụ Chineke isi Chineke wee napụ ya the Holy Spirit wee were mmụọ ọjọọ tinye Sọl n'ime ọ na-atọment ya ihe a bụchaga ihe ihe ọjọọ na-ebute oge David rụ arụ wute nwunye Yuria jee zoro ezoro gbuo Yuria Chineke sị ya you did your own in secret your own will be done in broad daylight nwa ya nwoke dinere ndị concubine ya in broad daylight nwa david dine nwa david nwa david gbuo nwa david nwa david tupu david n'oche eze these are the things so ekwenye na ọ chineke na-ebute punishment mana bible dekwa sị the power of life and death is in the hands of god okay e were bịa sị na ọfọnụ ndị mgbe gboo ji akpọku chineke wụ arụsị then buteziere anyị chọọchị kedu ihe kpatazi na ka ndị mmadụ na-anwụ arụ na-eme chọọchị akpọkubeghị chineke ihe ọjọọ na-eme n'obodo e nyochaa ndị mmadụ a sị bịa ga adụrụ isi bupụta ọfọ ihe ịdụọ isi ndị onye dụọ isi onye ọ mara nwụọ ịdụ isi nọkwa na baịbụl chọọchị mee ha saịdị a ga-ara baịbụl akwụkwọ nkịtị anyị rachazie baịbụl pụta onye gara aga mere ihe ọjọọ ra baịbụl baịbụl ga-egbu ya ọ ga-akwụsị ihe ọjọọ nnọọ igosi na ihe ọjọọ na-ebute ọnwụ na-ebute ihe dị iche iche tinye ndị mmadụ egwu n'arụ ha wee na-atụ egwu ime ihe ọjọọ ime ihe ala na-asọ nsọ anyị kwetara na nwanne dine nwanne ya ọ na-ebute ọnwụ nwoke dine nwoke ibe ya ọ na-ebute ọnwụ nwaanyị dine nwaanyị ibe ya ọ na-ebute ọnwụ taata n'ala Igbo ihe a wụzi the order of the day ndị okenye anyị anyị mee anya ka anyị afụhụ ndị chọọchị kwuchie anya anyị na-achọ ikpochapụ ndị Igbo ana m akpọ unu oku ka unu lite ihe chọọchị aworkụga ọ workụga ihe o ji ga-awork bụ na otu esi eme ya abụrụ otu o si dị na baịbụl anyị ga-enyocha doctrine ndị rome butere anyị nyochaa doctrine ndị britain butere anyị na nke ndị pentecostal butere anyị ọ workụga nke workụga bụ nke ndị gboo na-eme ebe ọ bụ na ọfọ nọ na baịbụl ndị ọcha na-ebu ga-ebupụta na ya ọfọ anyị ebe a nọ ka a na-eyi ọfọ n'obodo so that onye mee ihe ọjọọ ọ nwụọ onye mee ihe ọjọọ ọ kwaa anị ịkwa anị nọkwa na baịbụl igbo litenụ mụrụ anya tupu anyị anọ na mmiri ncha aba anyị anya ndewonu